edipendizina na mmadụ chọọ ife ị ga na-eme chọọ something doing chọọ ihe na-ewetara gị ego onye na-edipendị na mmadụ a na-akparị ya too much a na-eji etiri epele ife a supposeghị ịgwa gị a na-agwa gị ihe a supposeghị izi gị a na-ezi gị bikos na ọ na-enye gị enye i meghe ị nata mkparị mana ọ bụrụ na o nwee ihe ị na-eme bifọ ọ gwa gị okwu ọ taa okwu eze mana ọ gwaghị okwu enyighị kparịa ya mana bikos na ị chọghị ime anything na ị dipend na mmadụ ị na-ayọ ego i nwedị guts ịsị na i ji nọmba ndị na-esendịrị gị ego na ọ sọ ego ka ị nyere anya na ị chọọ ego na e nwe ndị ị ya-akpọ o nye gị i nweghị shame i nweghị ihere ihe a bụ ihe ibiri achi sọrọ ọnụ na-ekwu na o nwe ndị na-esendị ya ego na ọ bụghị ego problem ya ayịyọ agbụrụ ayịyọ ọ jọka chọọ ife ị ya na-eme ka ugwu gị dịrị gị chọọ ihe ị ya na-eme ka a kparịdobe gị na ọ bụghị i buru onwe gị ike gị anya gị niile dokwasa na mmadụ na-akpọsa call sendịara m onye ị kpọpụ onye ị kpọpụ onye a, ya sendịara gị ego nke sendịpụrụ gị ọ bụrụ ajọ mmadụ nke nyekata gị enyekata enyeghezi gị ọzọ ị sị na ego ha bụ ego ọgwụ ego na ọ ajọ mmadụ aka ejisiri gị ị gwọrọ ọgwụ ụbịam gwọọ ego ọgwụ ego ego na-abịara gị maka ihe ofu ka ekwuru maka na the man enyekatana ha ego nyekata ha ego ha sịzie na ego ọgwụ ego na ego ha ego ya aha abara mmadụ uru maka na ha chọghị ime anything the man their relation ọ na-enye ha ego steady na-esendịrị ha ego na-eme ihe niile a na-eme na famili ya mana ọ sị na ọ ha enyezi na ụkwụ a na-apị na mkpụrụ adịghị ha je chọọ ihe ha ya-eme atụgharịa kpọwa the man onye ọgwụ ego una no get shame look for something doing chọọ ihe ị na-eme nke a ya-enyezi gị enye bụ for support na ọ bụghị i buru onwe gị gasara mmadụ sị ya na-enye gị ego ọ gị ka ọ na-akụrụ o nwe ezinụlọ i nwehe ihere ihere aha eme unu ị na-ayọsa ayịyọ yọrikus yọrinda ọ jọka nwoke nwoke kwesịrị inwe ihe ọ na-eme nwaanyị kwesịrị inwe ihe ọ na-eme etu o si na-adị chọọ ihe ị ya na-eme obere ihe ya na-ewepụtara gị ego then nke ị na-ayọzi ayọ bụ fọ sọpọt o nyegodi gị o nyehe gị na ọ bụghị o nyehe gị ị gbakọba ihu ị chọọ ofu afa baa ya chọọ ofu ihe gwa ya aka echiri gị na kolota ọ bụghị ibe gị na-akpata nya bụ ego ị ya-eji ọ bụ na o nyehezi gị kpọba ya afa ọjọọ chọọ ihe ị ya na-eme mmadụ ịnọ nkịtị abụghị ezigbo ihe edipendizina na mmadụ echekwubezina na mmadụ chọọ ihe ị ya na-eme look for something doing ya na-enye gị ego ịnọzina nkịtị echekwubezina ịkpọzina mmadụ ya sendịarụ gị ego ọ na-ebute mkpalị mkpalị dị egwu a gwa gị ihe asupposeghị ịgwa gị chọọ ife ị ya na-eme ịghọtago